Fáilte go Croitheadh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Buitléar, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht teanga Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na gcruthaitheoirí. Foghlaimeoimis óna chéile agus cruthóimis le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Inniu tá Cuan Mac Conghail, úinéir agus bunaitheoir ar an comhlacht Macalla Teoranta. Bíonn Macalla ag cruthú roinnt de na scannáin agus cláracha teilifíse is fearr a bhíonn ar ár scáileáin agus scáileáin fud fad na cruinne. Táimid ag súil go mór le tochailt isteach i conas gur tháinig Macalla ar an saol. Fantaistic, Cuan. Go raibh maith agat, go raibh maith agat. So, just inis dúinn beagáinín fút féin agus b'fhéidir faoi Macalla. So, rugadh agus tógadh mé i mBaile Átha Cliath. Thall ansan i Ráth Garbh agus tógadh go hiomlán le Gaeilg muid ar fad. Gaeilg ag mo thuismitheoirí, ag mo mo sheanmhuintir, mo chol ceathracha, mo chol cúigear, mo chol seisear. Chuaigh mé ansan go dtí Scoil Lorcáin i Baile na Manach agus ansan ar aghaidh go Coláiste Eoin. So, is, bhí Gaeilg i gcónaí agam. Bhog mé ansan go dtí Sasana, bhí, theastaigh uaim a bheith ag obair sa, sa, ar scannáin agus ar cláracha teilifíse a dhéanamh agus chuaigh mé ag obair leis an BBC. Bhíos tar éis cúrsa bliain a dhéanamh i Baile Fhormaid, Coláiste ansan. i mBaile Fhormaid agus chaith mé beagnach deich mbliana nó mar sin i Sasana ag obair le BBC agus nuair a thosaigh TG Ceathair tharla sé go raibh mé sa tír so bhíos ag obair ar togra eile ar fad, ní raibh aon bhaint aige leis sin, agus dúirt mé liom fhéinig. Wow, deis. So, mé féin agus, agus mo dhriotháir Marcus, chuireas glaoch ar Mharcus, bhí Marcus san, ag obair san amharclann ag an am agus thánamar le chéile agus chruthaíomar, or bhunaíomar Macalla, chuireamar isteach ar, ar, bhíodar ag lorg comhlachtaí chun, chun beochan a dhéanamh, chun, chun Gaeilg a chur ar, ar, ar, ar, ar, cartoons agus scannáin agus b'in é an chéad conradh go bhfuaireas agus thosaíomar ag fás ó shin. Ok, an-mhaith, an-mhaith. Agus inis dúinn cad a dhéanann Macalla sa lá atá inniu ann. Déanann sibh fós roinnt den stuff guthú? Déanann muid fós athghuthú ar, déanann muid Spongebob agus cláracha mar sin, déanann muid cláracha faisnéise, déanann muid cláracha do pháistí, déanann muid scannáin, Ehm, fadscannáin. Ehm, agus deinimid iad i nGaoluinn agus Béarla. Eh, ach an rud faoi, b'fhéidir, an rud b'fhéidir eisceachtúil fénár Oifig ná is Oifig iomlán Gaeilge atá ann. So táimid lonnaithe i lár Bhaile Átha Cliath, eh, Sráid an Phiarsaigh ansan, agus is í an Ghaoluinn gnáth-theanga na hOifige. So gach duine atá ag obair ann, tá Gaoluinn acu. Um, cuid acu tá sé acu nuair a thagann siad, cuid acu foghlaimíonn siad é agus, agus iad linn. Um, agus bíodh is sin, má bhímid ag obair ar chláracha Béarla nó Gaelainne, sa ghnáthshlí, an caint a mbíonn san oifig, an, an, an gossiping agus an, an, an bitsíocht agus pé rud eile, is i nGaelainn a dtarlaíonn sé sin. Um, gan amhras bíonn tréimhsí ann go mbíonn daoine ag obair, má táimid ag obair ar sraith agus ní bhíonn Gaeilge acu, eh, bíonn muid ag labhairt i mBéarla, ní, eh, leo or, or iad siúd linn ach abraimís mar, you know, sa ghnáthshlí, 80, 90% den chaint a bhíonn ag tarlú san Oifig is i nGaelainn a théann sé. Agus abair ag filleadh ar do kind of cinneadh dul amach kind of leat féin, ag fás aníos, an raibh i gcónaí kind of suim agat sa fiontraíocht, ar cheap tú i gcónaí, an, ab in an brionglóid a bhí agat, like rachaidh mé go Sasana, foghlaimeoidh mé conas a dhéanann na saineolaithe é agus tiocfaidh mé ar ais agus rachaidh mé amach liom féin nó, Níl 's agam, freagra simplí ar do cheist ná sea, sin, bhí suim agam dul agus an rud, an cheird a fhoghlaim, an gnó a fhoghlaim, an ceardaíocht a fhoghlaim agus mo rudaí féin a dhéanamh, b'in é an tsuim a bhí agam i gcónaí. Like, bhunaigh mé mo chéad comhlacht le cara atá fós agam ó Birmingham agus an t-ainm a thugamar air ná Chuile Rud. Em, agus so fiú agus mé i Sasana bhí comhlucht agam agus, agus bhí, bhí ainm Gaelainn leis chuile rud mar so literally gach rud. Em, so bhí, sin é an suim a bhí, a bhí agam i gcónaí. An raibh na focail sin agam ar thuig mé go raibh plean agam? Níl 's agam an raibh sé sin, raibh mé aibigh a dhóthain chuige sin ach sin bhí, bhí, you know, bhí mé tarraingteach ina threo san. So, em. yeah so so d'fhoghlaim mé an ceird um yeah ana-chuid botún idir seo agus sin eh fós déanaim iad eh ach yeah theastaigh uaim n'fheadar be- you know ba ba déantóir scannán é m'athair ba b'ealaíontóir é mo mo sheanathair ba eh you know tá tá ceoltóirí sa chlann so bhí i gcónaí an b'fhéidir an an an claonadh san ionam a bheith you know bainteach leis na healaíona bainteach le ach theastaigh bhí bhí I don't know, theastaigh uaim rud éigin níos mó a dhéanamh. Theastaigh uaim go mbeadh, ní díreach cláracha i nGaoluinn or, or fé i nGaoluinn ach go mbeadh an rud i nGaoluinn. So, go raibh sé níos tábhachtaí domsa go mbeadh an Ghaoluinn mar an, an, an, an comhthéacs mar creidim, agus tá sé, níl 's agam an bhfuil sé seo fíor ó thaobh eolaíochta de, ach nuair atá léamh eile agat ar an saol, agus tugann teangain eile é sin duit, then cíonn tú scéalta nach gcíonn daoine eile. Cíonn tú rudaí, tá tú féachaint ar i gcónaí ar an domhan beagáinín you know mar seo mar, mar is duine eachtrannach tú in ana-chuid bealaí ar an ngnáthshaol. So, sin é an tsuim a bhí agam em mo scéalta fhéinig or ár scéalta fhéinig a insint agus bhí sé sin níos fusa dom le mo chomhlacht fhéinig because dá mbeadh orm é a mhíniú do dhaoine eile, Níl 's go bhfuil mé in ann na focail seo go léir a rá agus é mhíniú duitse, ó ba mhaith liom é seo a dhéanamh mar blah blah blah and then bhí tú féachain orm agus go bhfuil cuma ait orm so bhí sé just níos fusa dom gan é a mhíniú do aoinne and just é a dhéanamh. So sin é an plean, má bhí plean agam. So an é, so tá sin suimiúil go bhfuil tú cineáilín ag tagairt like, d'fhás tú aníos ar bhealach a bhí, b'fhéidir, neamhghnách don ghnáth-Bhleá Cliathach le do linn. Ar bhraith tú go raibh cineáilín easpa thuisceana mórthimpeall oraibh ar an stíl sin agus an léiriú é do ghnó ar, kind of, an. tusa ag troid leis an píosa teannais sin nó. Bhuel, déarfainn a mhalairt, ait é seo a rá, but abraimís agus, you know, chuaigh mise ar scoil le Muintir Uí Mhaonlaí, chuaigh a' plé le ceol, gan a bheith ionraic, agus a thuras thar, chuaigh mé ar scoil le Muintir Uí Shnodaigh, daoine a chuaigh a' plé. So, bhí daoine, bhí mé mórthimpeall, bhí daoine mórthimpeall ormsa a bhí a' déanamh rudaí trí Ghaeilinn, so bhí sé sin, em, Níor ceistíodh é sin. Bhí sé, bhí tú ag plé le ealaíon déanamh iarracht sort of struchtúr a chur leis, bhí, bhí tú, bhí tú ag féachaint ar, ar, ar, ar ealaíontóirí agus go minic iad bocht agus nach raibh mórán airgead le déanamh so it's like conas gur féidir leat an, an bunús seo a bhí, a bhí againn so ní, níor bhraith mé ait, bhraith mé ait nuair a, agus níor bhraith mé ait i Sasana, níor bhraith mé ait anseo ach nuair a bhí mé i measc mo mo chomhluadar, na daoine, na, na, mo chlann agus, agus mo chairde scoile, bhraith mé níos compórdaí. So, bhí mé in ann mé féinig a chur in iúl níos éasca, níos simplí, níos, níos sothuigthe le, le mo, le mo threabh. So má bhí mé ag déanamh iarracht scéalta a insint, theastaigh, níor theastaigh uaim an Ghaeilinn a fhágaint, níor theastaigh uaim an, because ní díreach focail atá ann, is, is cultúr atá ann, is bealach, bealaí, bealach le tú fhéinig a chur in iúl em agus nárbh gá duit tú fhéinig a mhíniú i gcónaí so bhí tú in ann, I mean, you know táim ag obair le duine éigin, abraimís Colm Ó Snodaigh, muintir Kíla, dhein siad siúd an, an, an, an ceol dúinn do scannán so ní gá duit tosú ag mí, ad mhíniú fhéinig, tá tuiscint ann cheana féinig so now cheana féinig tá tú, níos faide síos an bóthar agus tú, agus tú ag déanamh iarracht you know rud éigin a bhaint amach. So níl a fhios agam an bhfuil, bhfuil, bhfuil, an féidir liom structúr ceart a chur ar an abairt is rud éigin ana, or ar an mothúchán, is rud éigin ana em bhunúsach ar fad é. Tá mé compordach ann. Tá mé compordach i sa i mBéarla chomh maith ach tá mé níos is, is, is teanga is í an Ghaeilge teanga mo chroí or teanga mo mhothúcháin or you know focail mar sin gan a bheith ró hippy dippy faoi but so tá sé just níos fusa dom. Of course ansan bíonn ort foghlaim conas you know cuntasaíocht a dhéanamh agus conas rudaí mar sin rudaí praiticiúla agus tá tá sé suimiúil nuair a bhím ag déanamh rudaí mar sin tá an teanga na focail san agam níos tapúla i mBéarla mar d'fhoghlaim mé an an na rudaí sin mar dhuine fásta eh, so tá sé, tá an téarmaíocht san agam i mBéarla em ach abraimís ó thaobh cruthaíocht de agus, agus dá réir ó thaobh gnó de cause is gnó cruthaitheach eh go bhfuil go mbím ag plé leis, tá sé just níos fusa dom é like nuair a bhím ag smaoineamh ar idea em scríobhaim i nGaeilge é. I mean you know, you know caithim síos focail, déanaim leath abairtí, cuirim le chéile mothúcháin eh you know bunstruchtúr. Now go minic ansan bíonn orm é sin a aistriú go Béarla má tháim ag plé le RTÉ nó rud mar sin agus bíonn sé sin níos deacra orm, Ach ó bhonn, na smaointe go dtagann chugam, is smaointe i nGaelainn a bhíonn ann. Ana-shuimiúil. Agus so, abair, tóg mé siar then chuig an duine a ghlaonn ar a dhritheár ag rá, Right, tá mé chun seo a dhéanamh. An raibh. tú kind of míshásta san áit ina raibh tú? In aon chor, no. Ar tháinig an smaoineamh sin go tobann? Ar shuigh sé leat i gcomhair sé mhí? Cause ceann de na rudaí a fhaighim an-suimiúil is cad é an tipping point i gcomhair daoine? Tá an domhan lán le daoine atá ag rá leo féin, ah jeez, ba chóir dom seo a dhéanamh. Ach nuair a théann tú chuig an méid daoine actually a bhogann ó ah ba chóir dom go, okay, tá mé. chun seo a dhéanamh. Like cad a bhí an. Ní raibh eagla riamh orm teip. Like níor, níor, níor, níor, níor, níor fhéach mé ar aon rud agus a rá bhuel Jeez cad a tharlaíonn muna n-éiríonn liom. Níor smaoinigh mé níl a fhios agam arb in mo chlann or arb in an tó, an, an, an slí gur tógadh mé but ní raibh eagla orm riamh dul agus i ngleic le rud éigin agus teip más, más sin cad a tharlaíonn sin go breá but you know bogann tú ar aghaidh. So ní, em, theastaigh uaim. so nuair, nuair, bhí, so tháinig mé abhaile, em, bhí mé ag obair anseo, tháinig an, an, an, an glaoch seo, níor smaoinigh mé, ní, ní, ní fhéadfainn a rá leat gur shuigh mé síos agus go ndúirt mé liom fhéinig, oh yeah, má dhéanfaimis, oh, you know, you know, I don't even know gur, gur dhéanas an méid sin machnaimh air, is rud láithreach a bhí ann, dhéanas é. Ach sin mar a chaith mé, or mar a chaithim. An raibh tú i kind of fostaíocht buan an t-am sin? No, bhí mé ag obair go neamhspleách. Ok, alright. Yeah, bhí mé ag obair go neamhspleách. So, agus arís, sin é an cúlra atá againn go léir, abair, bhímis, you know, bhí Fiach ag plé le amharclann ar bhonn, you know, ní raibh aon buanaíocht. Actually, i gcead don dtréimhse as a dtánamar, d'fhás mé aníos sna hochtóidí, ní raibh aon buanaíocht in aon chor. So nuair a d'fhág mé an scoil you know bhí tú either ag dul múinteoireachta or bhí tú you know ag obair duit fhéinig. Ní raibh aon slí le dul eh agus an rud céanna le Somhairle agus an rud céanna le Marcus bhí bhí bhímís go léir agus Éadaoin mo dhriofúr bhí so ní níor ní raibh aon eagla orm dul i ngleic le rud éigint agus muna n-éireodh leis. Ar chuir easpa cinnteacht riamh as duit? No. Cén fáth sin meas tú? Arís, agus mé ag smaoineamh siar ar seo, so, arbh ea an tslí gur tógadh mé, níl 's agam, ach níor cuireadh, níor chuir sé sin riamh eagla orm. Ní raibh riamh eagla orm dul agus iarracht rud éigin a dhéanamh, cos, dhéarfainn liom féin, bhuel cad é an rud is measa gur féidir tarlú, like, just teip. So, so is fuath liom, agus, agus tarlaíonn sé go minic nuair bhím, you know, fiú san oifig anois le, le daoine a bhfuil, daoine iontach atá ag obair liom, you know, is fuath liom cruinnithe nach bhfuil, nach dtagann rud éigin uaidh. Like, you know, má sheolaimse ríomhphost chut, má bhíonn cruinniú againn agus má sheolaimse ríomhphost chut a rá, oh bhuel an rud a phléamar ná é seo agus an rud a phléamar ná é siúd, like, just, sin cur amú ones and zeros, like, just, abair liom gur as an gcruinniú san táim chun rud éigint a dhéanamh. Tá, tá an rud á bhogadh ó phointe éigint agus b'fhéidir nach mór bogadh atá ann ach tá sé ag dul ó zero go, haon go leith, or dó, or, you know, agus ná, ná bíodh an liosta ró-mhór, ná habair leat go bhfuil tú, tá mé chun gach rud a dhéanamh, tá mé chun an, gach aon rud go phléamar agus beidh sé sin go léir déanta, cos níl sé sin chun tarlú ach an oiread, ach just tosaigh a' bogadh, tosaigh a' tógaint pé smaoineamh atá agat ó rud, ó phointe amháin go dtí pointe eile agus is cuma cad é agus is cuma cé chomh, agus tá daoine, bogann siad níos tapúla ná a chéile agus, agus is féidir sin a bheith go maith nó go dona ach tosaigh a' déanamh rud éigint, ná freagair ríomhphost le or ná bíodh toradh ar chruinniú bhfuil you know bhfuil tú just ag déanamh athinsint ar cad a tharla. Tá, an rud ba cheart go mbeadh ó ríomhphost ná listen bhí sin ana mhaith táimse chun you know pé rud é a dhéanamh agus tiocfaidh mé ar ais chugat le eolas nó freagra ar an ceist amháin sin b'fhéidir. B'fhéidir ceist amháin ach anois tá an rud Pé rud é, tá sé, ó thaobh gnó de, ó thaobh aon rud de, tá sé bogtha ó rud amháin go rud eile. Anois tá tú, tá rud nua á phlé agat, because bhí ort dul a labhairt le duine éigin eile, bhí ort b'fhéidir dearcadh eile a fháilt ar an smaoineamh sin, bhí ort fáilt amach, oh gosh, tá sé sin actually i bhfad níos costasúla ná a cheap mé, nó, God, níl aon duine sa tír so ag dul in ann a leithéid a dhéanamh. pé rud é, ach anois tá níos mó eolas agat ná mar a bhí, so sin an tslí go n-oibríonn m'intinn. Agus ag éisteacht leat ansin, ceann de na rudaí a bheadh a comónta leat le go leor de na daoine eile atáimid a chur faoi agallamh is tá cineál relentlessness ann. Cárbh as a thagann an cineál relentlessness sin, meas tú? Arís, caithfidh mé, b'fhéidir é sin, you know, do mo mhuintir is daoine iad gur dhein rudaí. má bhíodar, is cuma cad é an gnó agus you know ba bean acadúil í mo sheanmháthair ba you know ní agus m'athair agus mo mháthair agus you know just dein rud éigin, ná labhair faoi. So abair ansin nuair a thosnaigh tú a rá le do mhuintir right tá mé le, comhlacht teilifíse a chur ar bun. An raibh siad an-thacúil dá bharr nó? Eh, so ní comhrá a bhí ansan, I mean just dheineas é, I mean ní, you know, mé féin agus Marcus, just dheineamar é, ní, ní, ní eh, ní raibh, Ní raibh aon ghuthanna timpeall ag an am a rá is it permanent, is it pensionable? No, in aon chor. Mar a deir mé, ní, ní sin é an cúlra a bhí againn. Em. ní daoine, ní, nuair a fhéachaim timpeall ar na, ar mo chlann go léir, ní daoine a bhí, och, you know, cad ba cheart a dhéanamh, bhuel muna ndéanann tú é sin then titfidh sin as a chéile agus then beidh cúig bliain curtha amú agat, ní, níorbh in é an dearcadh a bhí againn. So níor, like, dáiríre níor smaoinigh mé ar cad a tharlódh dá dteipfeadh air. Ní, ní, ní, níor, ní raibh sé sin i mo cheann in aon chor. Agus abair tá tú ag tosnú amach sna luath-céimeanna. Cad é an céad rud a bhí ort déanamh go raibh tú like huth! Just níl fhios agam conas seo a dhéanamh. Cuntasaíocht. An taobh gnó de. Bhí fhios agam conas cláracha a dhéanamh, bhí fhios agam conas labhairt le aisteoirí, bhí fhios agam conas you know déileáil le stiúrthóirí, bhí bhí bhí you know tá claonadh teicneolaíocht áirithe agam ag an am, tá sé athraithe ó chuimse idir seo agus sin ach you know bhí an tuiscint sin agam Ach abraimís gnó a reachtáil, conas, you know, toisc go, tá séala go bhfaigheann tú do, bíonn ort a chur ar cáipéisí oifigiúla, you know, like an t-eolas sin go léir, clue dá laghad agam fén stuff san ach nuair a thosnaíonn tú a tochailt níl siad, níl an stuff sin deacair. Samhlaíonn tú go bhfuil or, you know. Or shamhlaigh mise go raibh. But, so níor thuig mé conas gnó a reachtáil, níor thuigeas conas dul agus you know bhí ort cuntasóirí a fháil, bhí ort. Agus ag an am actually i gcead the the bhí inner city enterprise ann agus agus bhí bhíomar in ann dul agus duine le Gaoluinn a fháilt a sheas linn a bhí in ann féachaint fear a chuid ama fhéinig. Ní raibh aon íocaíocht agatsa agus mhúin sé siúd rudaí áirithe dúinn agus mhúin sé an próiseas go pointe dúinn agus bhíomar in ann, oh right, ok. Agus bhí ceisteanna aige orainn nach raibh, níor shmaoiníomar, ní raibh freagraí againn dó cos níor shmaoiníomar ar na ceisteanna. Ehm so yeah so but tá tú, tá an rud ag bogadh agus sin, sin an rud atá agam má theastaíonn rud éigin a dhéanamh, tá an-chuid constaicí idir tú agus aon rud go dteastaíonn uait, pé saghas, pé saghas gnó atá ann. Ach an rud ná má thosaíonn tú a a a bhrú an an cloch, then tosaíonn sé ag rolladh fhéinig agus yeah, beidh ceisteanna ann, beidh deacrachtaí ann, beidh whatever ach réiteoidh tú iad sin agus tú dul ar aghaidh. Agus abair an meantóir sin ó Inner City Enterprise agus bhí sé ag cur na ceisteanna seo, bhfuil aon ceist a sheasann amach leat ag breathnú siar á, b'in sár-cheist gur chuir sé orainn. Cad a bheidh tú a dhéanamh? Cad é, cad é, cad é an brionglóid, cad é an íomhá, cá mhaith leat, like, ní, ní hea go bhfuil sé ag lorg freagra like, you know, abairt ana-shimplí ach cá mhaith leat dul mar nuair a thosaíonn tú ag bogadh, nuair a thosaíonn an rud ag gluaiseacht, tá seans gur, gur cheart go mbeadh eh dearcadh níos leithne, bhí mé, bhí mé, bhí muid óg, bhí aineolas áirithe ach seans go bhfuil, gur cheart duit buncheisteanna eile mar sin a chur ort fhéinig agus an rud ag bogadh. Ní dóigh liom gur féidir é a dhéanamh ag ar dtús báire, is gá do dhuine éigin rud éigin a thosnú ach nuair a thosnaíonn an rud ag gluaiseacht go ndeineann tú athbhreithniú ar ar dhearcadh ar de réir you know ar b'é seo an rud a bhí uait ar theastaigh uait é sin a dhéanamh agus sin é an bealach a bhfuil tú ag dul so Bhí sé sin tábhachtach agus dá mbeinn b'fhéidir tar éis cúpla ceist eile a chur ag an am agus cúpla freagra eile a bheith agam ag an am b'fhéidir bheadh rudaí eile déanta agam you know ó thaobh gnó de mar is gnó atá ann. Tá tú déanamh iarracht bíonn blianta maith agat bíonn drochbhlianta agat agus tá tú déanamh iarracht rud éigin a chur ar an bhfód go seasfaidh agus go bhfuil solúbthacht ag bainteach leis agus nach bhfuil tú ró-righin Ehm, so tá sé tábhachtach, eh, comhairle a lorg agus go mbeadh an, an té san ag cur ceisteanna, I mean uaireanta bím b'fhéidir ró cheanndána agus nílim sásta, or ní rabhas sásta, ehm, either an fhreagra a, a thabhairt or an ceist a chur. Ehm, so dá mbeinn, dá, féachaint siar ar sin dá, is dóigh liom dá, dá mbeinn tar éis b'fhéidir níos mó ceisteanna a chur ar an fear san, ehm, or ar dhaoine eile because ní bhfaigheann tú gcónaí an fhreagra ó duine amháin. But. yeah, bheadh rudaí b'fhéidir beagáinín éagsúil, but ní féidir liom é sin a dhéanamh, ní féidir liom féachaint siar agus, agus rá liom fhéinig á sé an trua ná, mar tá comhlucht agam, tá fostaithe agam, tá rudaí á dhéanamh agam gur maith liom so ní féidir liom a bheith rá liom fhéinig oh you know, yeah. Yeah, agus ceapaim go minic bíonn daoine ag rá ah ní fhéadfainn sin a dhéanamh, níl an eolas agam, but amanntaí Tá an easpa eolais sin, tá sé an-chumhachtach. Tá sé, an eolas, an-chumhachtach because níl fhios agat cad na thaobh nach féidir leis tarlú. Tá an-chuid daoine ann agus you know agus cuireann siad i bhfad an iomarca ceisteanna, oh because má fhéachann tú ar seo agus oh cad mar gheall air seo agus tá an survey so léite agam agus oh you know ach i do chroí or i do you know ní ní fear creidimh é but i do anam pé rud é sin like but creideann tú i rud éigint agus cíonn tusa rud éigint b'fhéidir nach gcíonn daoine eile agus tá sé sin an-chumhachtach so tá aineolas tá cumhacht ag baint le aineolas suas go pointe suas go pointe. eh, tá sé, you know, bíonn eolas breise agat, de réir mar a fhásann tú, is de réir mar a bhíonn postanna eile agat agus, you know, ag foghlaim conas déileáil le daoine ó thaobh HR de agus, agus, you know, na rudaí san ar fad. Ach tagann an t-eolas chugat or foghlaimíonn tú sa job. em, ach yeah, so ni, ni, ni, níl aon eh, yeah, tá aineolas, tá cumhacht ag baint leis. Suimiúil. Agus abair, luaigh tú. ag an tús go bhfuil sibh anois ag staid go bhfuil sibh do you know go bhfuil oifig agaibh ag feidhmiú trí Ghaeilge ach ag déanamh cláracha agus scannáin ar chaighdeán idirnáisiúnta trí Ghaeilge agus trí Bhéarla. Arbh in an fís i gcónaí nó bhfuil an fís tar éis athrú beagáinín? Dáiríre níl an fís, no sin í an fís, an fís ná iarracht, ná go gcreidfimis like, Is cuimhin liomsa dul agus scannán a fheiscint, tá mé tá mé a' rá leat go raibh mé b'fhéidir ocht déag, ní ní cuimhin liom but bhí mé sa Savoy agus bhí scann agus bhí Pádraic Ó Loingsigh a bhí ar scoil, bhí a dheartháir i mo rangsa, Niall, agus bhí scannán darb ainm Joy Joyride, Joyrider, agus sorry, The Courier. em The Courier ab ainm dó, bhí scannán eile darb ainm Joyride but it's bhí sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath eh bhí Gabriel Byrne ann, bhí Pádraic Ó Loingsigh ann, bhí sé ar ar ar eh ar rothar gluaiste agus bhí sé cool agus bhí sé dathúil agus eh bhí Gaelainn ag a eh eh eh ag a Pádraic mar mar chuas mar deir mé chuaigh sé ar an scoil chéanna but bhí mé ag suí i i sa phictiúrlann Savoy uimhir a haon nuair a bhí an pictiúrlann mór san agus bhí mé ag smaoineamh like cad na thaobh nach bhfuil a leithéid le feiscint. Gurb é seo an chéad uair riamh go bhfaca mé scannán nua-aimseartha, comhaimseartha, agus agus é i mBéarla, ok, but cad na thaobh nach bhféadfadh sé sin a bheith i nGaelainn? Cad na thaobh nach nach bhféadfaimis a leithéid a dhéanamh i nGaelainn? So, b'in in an an d'fhan sé sin liom. D'fhan sé liom, you know, go dtí an lá atá inniu ann. Agus an t-aon a bhí, bhí scannáin i nGaelainn ann but bhí, ní raibh mórán díobh ann, bhí, obviously, labhrann daoine fé Poitín agus is is scannán den scoth é. Ach is buachaill uirbeach a bhí ionam, tógadh i mBaile Átha Cliath mé, so cé go raibh mé an-thógtha le Poitín, ní raibh an scéal sin bainteach liomsa, bhí go pointe obviously but ní scéal fúmsa a bhí sé. So an chéad scannán gur dheineamar do TG4 dheineamar The Watership Down agus bhí íomhá, ag mé féin agus Mark, na haisteoirí ar fad, iad go léir, like bhí an méid sin páirteanna iontach sa scannán san agus chuireamar gach aisteoir, Tom Hickey, Mick Lally, gach, you know, agus b'é Iarla Ó Lionáird a chan an t-amhrán iontach san Grian agus so bhí, agus ba rud eile a bhí ann, dhein, bhí Máire Mhac an tSaoi mar an, an, an, an, an Dia, bhí, bhí eh, eh, so bhí, bhíomar in ann, claochló a dhéanamh ar scannán gur scannán agus is leabhar an-Bhéarla a bhí ann an-Shasanach agus níl mé á rá san you know ach bhí dheineamar rud éigint eile as so bhí tú in ann chonaic tú chonaic muid go raibh tú in ann an ár gcultúr ár tógaint anuas ár ár gach rud a bhí bainteach linn a chur isteach i scannán mar sin agus is rud eile ar fad a bhí ann ag éisteacht le Máire Mhac an tSaoi agus í agus í ag caint ag an deireadh you know bhí sé just you know chuirfeadh sé ag gol tú eh chuir sé definitely deor i mo shúil em bhí bhí in ann gach aon rud a nascadh le chéile agus a agus thug sé sin misneach dúinn go bhféadfaimís em scannáin cláracha gach saghas rud mar sin a dhéanamh don aos óg ach go raibh bainteach leo súd, go raibh bainteach len ár gcultúr agus níl mé ag úsáid cultúr i slí ana sort of acadúil ach ach i rudaí gur gur thuigeamarna, rudaí oiriúnach em agus agus dá réir chomh maith rudaí i nGaelainn. So sin í an fís, sin agus agus bhaineamar é sin amach or táimid á bhaint sin amach. Agus abair so thagairn tú níos luaithe, do chineál ról na Gaeilge i bhur n-oifig. An cinneadh consiasach a bhí ansin nó just ar fhorbair sé mar sin nó? Cinneadh consiasach just go hiomlán amach 's amach. Níl like mar mar a deir mé like is mé fhéin agus Marcus a bhunaigh an comhlacht Gaeilge atá againn beirt. Labhrann muid i nGaelainn le chéile so so d'eascair sé as sin ní agus so yeah ní consiasach go hiomlán. Bhí fhios. Agus do na daoine a deirfeadh, oh, Caithfidh go bhfuil sin ag déanamh teorannú ar an gcomhlacht. A mhalairt, a mhalairt. Tugann sé, mar deir mé, uimhir a haon, like, sin í an teanga agus na foclaíocht agus na smaointe a eascraíonn as, tagann siad, is trí mheán na Gaelainne go dtagann siad. Fiú agus tú, you know, tógadh mé le westerns, tógadh mé le, you know, gach saghas scannán, ach, Nuair a bhímse ag caint agus ag smaoineamh ar rudaí mar sin is trí Ghaeilge a bhíonn sé so tagann na smaointe is breis chugam níos fusa trí Ghaeilge. Thánn tú den ag iarraidh bheith ag smaoineamh ar go mór mór rud éigin cruthaitheach nuair thánn tú compórdach, nuair thánn tú, nach mbraitheann tú coinsiasach fé em you know fút fhéinig or or you know tagann sruth níos fusa leis. Sin mar a bhraith mé. De réir ansan agus mé sort of cur níos mó eolas you know tá tá má má fhaigheann tú ceann duine éigin go raibh b'fhéidir níos mó ná teanga amháin acu má bhí dhá nó trí teanga acu agus má nuair bhí nuair bhíonn siad bás agus nuair a ghearrann tú iad an an an an an clog agus nuair fhéachann tú ar an ar an ar an inchinn tá sé níos ehm liath níos dorchaí ná ná ná ná inchinn duine a bhfuil le le teanga amháin mar Nuair a shmaoiníonn tú ar like tá tusa labhairt liomsa i nGaelainn ok agus má mhun you know tá or má tá tusa labhairt liom i mBéarla tá mise ag aistriú cad tá a rá agat a iompú isteach i nGaelainn agus smaoineamh air i mo cheann agus ansan a fhreagairt a fhreagairt i mBéarla nó abraímis le mo pháistí like tá tá tá Gaelainn ag mo pháistí níl níl Gaelainn ag mo bhean so bímse ag labhairt leo i nGaelainn. Uaireanta freagraíonn siad mé i mBéarla uaireanta freagraíonn siad mé i nGaelainn ach tá siad ag éisteacht liom i nGaelainn tógann siad an na habairtí san aistríonn siad iad téann siad go áit éigin eile ina intinn agus tagann b'fhéidir focal Gaeilge amach nó focal Béarla so tá na na na neural pathways go léir just ag obair an t-am go léir so tá tú eh, tá bíonn ár inchinn inchinn le daoine na níos mó teanga ná teanga amháin i bhfad níos eh, aibí i bhfad ní tá níos mó rudaí ag tarlú so agus an rud rud eile ansan nuair thosaíonn tú foghlaim fé fé eh, go mórmhór an ghnó an gnó áirithe bhfuil mise plé ná ná empathy um, De bharr gur gá domsa féachaint ar an domhan agus éisteacht leis an domhan trí teanga eile agus den aithníonn tú laigeachtaí nó nó ní laigeachtaí focal ceart á lorg agam but rud éigin fé you know empathy you know go you know tá tú in ann so nuair a abraímis fiú i Sasana bhí mé Tá tú ag plé le daoine ó an-chuid cúlraí éagsúla agus tuigeann tú a gcás. Nuair a thagann duine éigin isteach i gcomhluadar agus is duine éigin eachtrannach iad, tá tú níos báúil le daoine agus is scil é sin bainteach leis an ghnó seo. Má thá tú báúil le scéal, agus abraimís, seans go bhfuil mé ag obair ar togra éigin agus nár léigh mé aon scéal go dtí seo, tagann duine éigin chugam, tugann siad a idea dom, táim láithreach sáite ann. ar bhealach is dóigh liomsa go bhfuil éagsúil i gcomparáid le daoine le le le because tá mé báúil leatsa tá tá tú is tuigim do chás go raibh ortsa siúl isteach i seomra go raibh ort tú fhéinig a chur in iúl b'fhéidir i teanga nárbh é do chéad teanga é nó go bhfuil tú cúthalach agus you know so tá tú just i bhfad níos oscailte do dhaoine agus sa domhan cruthaíoch so, gur, agus sin é an, abraimís, an, an, an, an, an, an rud atá á dhíol agus á cheannach againn, táimid ag díol agus ag ceannach, you know, díolann, then, bíonn monarchana ag daoine eile, then, you know, eh, potaí péint nó pé rud é, ach tá muidne ag díol agus ag ceannach eh, eh, smaointe. Tá sibh a díol agus a ceannach smaointe ach is dócha caithfear daoine a bheith ann freisin chun na seirbhísí sin a chur ar fáil. An mbíonn sé éasca teacht ar daoine le Gaeilge atá in ann kind of cloí le bhur ethos? Bhuel tá muid, tá muid tríocha bliain ar an bhfód, beagán nó mór, agus so tá mé chun a rá go bhfuil sé éasca. Tá like tá daoine, tá foireann, tagann daoine agus imíonn siad, tagann daoine chugainn, bíonn siad linn ar feadh, you know, dhá, trí, ceithre bliain, cuid acu fágann siad agus, agus, agus cuireann siad a gcomhlacht féinig ar, ar, ar an bhfód, rud atá go breá, in, go minic actually tá tú a' lorg daoine cosúil leat féinig so, so almost ag an bpointe go bhfostaíonn tú duine éigint tá fhios agat go bhfuil siad chun fágaint, you know, níl sé sin fíor fé gach duine, eh, tá daoine eile, eh, so. So níl sé deacair. I mean bíonn ort, bíonn ort dul á lorg, ní bhíonn siad i gcónaí os do chomhair amach. Bíonn ort tochailt beagáinín but níl, tá sé sin b'fhéidir fíor fé aon gnó. Tá tú ag lorg duine éigint go bhfuil tú in ann comhoibriú, níl tú ag lorg duine éigint go n-aontaíonn leat ach an oiread. So tá tú ag lorg daoine ceanndána, tá tú ag lorg daoine go mbíonn, a spochadh asat nó a troid leat, you know, ar bhealach maith mar an rud nach bhfuil uait ná féachaint timpeall ar d'oifig agus tá gach duine ag aontú leat, oh yeah, sin idea iontach a Chúáin, you know, tá tú ag lorg daoine gan a gcáin, really? Eh, agus, eh, agus de, abraimís, you know, chaith, chaith mé agus caithim fós an-chuid ama ag eagarthóireacht, agus an rud is breá liom a dhéanamh ná ceist a chur ar dhaoine teacht isteach agus féachaint ar chlár. Níl sé críochnaithe agus tá nílim a lorg agus bíonn daoine deas uaireanta agus bíonn daoine rómhacánta uaireanta eile ach tá tú lorg bíonn bíonn mise a breathnú ortha a breathnú ar an gclár. Mar is féidir le daoine a bheith an-bhéasach agus deireann siad, oh no, bhí sé sin an-deas, thaithin sin go mór liom, but bhí tú ag faire orthu agus iad ag bogadh agus iad ag sleamhnú sa chathaoir agus you know d'fhéachadar ar an uaireadóir cúpla uair agus so deireann siad, ok, bhuel thit sé sin as a chéile ag an bpointe sin, you know. So, sin, sin é an, tá tú ag lorg meitheal, tá tú ag lorg pobal cause ní duine amháin a dhéanann aon cheann dos na, ní thagann, bíonn smaointe agam but ní mé an t-aon duine go mbíonn páirteach sa phróiseas, bíonn smaointe ag daoine eile agus cuidíonn siad le na, le na smaointe san forbairt a dhéanamh. So, tá tú a lorg meitheal, tá tú a lorg comhleacaithe agus níl tú a lorg daoine go n-aontaíonn leat. So, tá siad sin deacair le fáil but tá siad sin deacair le fáil is cuma teanga. Ach, yeah, so go dtí an bpointe seo tá siad ar fad againn. Tá, tá, tagann daoine, imíonn siad ach tá foireann an-láidir againn. Ana mhaith, ana mhaith. As ever, Tríocha bliain ar an bhfód, is mór an méid é sin. An raibh aon am ann go raibh tar a. gach tarna lá. Yeah, is, is, is, tá an earnáil, agus ní gá go mbeadh mórán ar eolas agat fé earnáil na teilifíse is scannáin but athraíonn sé de shíor agus you know táimse ar b'fhéidir an tríú réabhlóid nó b'fhéidir an ceathrú réabhlóid teicneolaíocht fé láthair. I mean thosaigh mise ag obair ar scannán like you know bhímis ag gearradh scannán agus á chur le chéile le sellotape anois tá muid you know ag an saol like you know AI agus tá tá tú in ann focail a chur isteach i ríomhaire agus tá siad in ann you know seatanna a chumadh duit agus guthanna a chruthú duit agus mar sin de so bíonn tréimhsí éagsúla go ndeireann tú Jesus eh gur gá duit dul i ngleic le but arís tá mé fiosrach is breá liom an gnó is breá liom an scéalaíocht so níl tar éis leath shoicind nó Nó an chomh b'fhéidir, you know, ok, conas is féidir liom é seo a úsáid, conas is féidir liom é a lúbadh le dul in oiriúint, conas is féidir liom, I mean, táim, bhí, bhí, bhí, bhí, bhí. Caithfidh go bhfuil cúpla tréimhse sa tríocha bhliain sin tar éis tarlú go bhfuil tú, you know, tar éis a bheith go leor, or tar éis go leor codladh a chailliúint ar feadh tréimhse cúpla seachtaine de bharr ábhar buairt, whatever agus tú ag rá arbh fhiú seo in aon chor. Yeah, tá sé sin fíor. Agus muna chuireann tú an ceist sin ort féin, you know, b'fhéidir go bhfuil rud éigin mícheart eile á dhéanamh agat. Like, you know, tá sé deacair a bheith i do cheannas ar rud éigin agus gurb é tú an té gur gá dóibh smaoineamh ar an bhliain seo chugainn agus na conarthaí agus, oh gosh, níl. or, or you know, na rudaí éagsúla ó thaobh gnó de. So gan dabht tá tréimhsí mar sin agus beidh tréimhsí eile mar sin os ár gcomhair. Cad a dhéanann tú sna tréimhsí sin? Cad a dhéanaim sna tréimhsí sin? Déanaim dianmhachnamh. Cuirim na ceisteanna gur gá a chur, an gá dom, ar cheart dom, Is féidir liom claochlú eile a dhéanamh. Sea, an mbíonn sin mar chomhrá a bhíonn agat leat féin nó an bhfuil daoine timpeall ort? Tá, bíonn, is dócha, freagra, bíonn na comhráite sin agam liom fhéinig. Labhraím os ard liom fhéinig, dá gcífeá mé fhéinig istigh i mo sheomra liom fhéinig déarfá tá an fear sin craiceáilte cos bím ag labhairt os ard. Agus arís cloisim, creidim, agus I don't know an bhfuil aon fhírinne leis seo but nuair a, you know má bhíonn tú ag machnamh ar rud éigin téann sé isteach i d'intinn slí amháin, but má deireann tú rud éigin amach os ard téann sé isteach i d'intinn i mbealaí éagsúla. Cloiseann tú na focail ag teacht amach, téann sé isteach i do chluas. Téim ansan, tá mo bhean agam go mbím á crá, cráim í agus agus ansan mo fhoireann, arís ní ní pyramid atá againn abraimís san oifig, is liom an comhlucht, is mé atá i bhfeighil ach ní sin é abraimís an structúr atá againn, is comhleacaithe sinn. So, yeah, agus ansan go minic téann tú lasmuigh de sin, má tá mór-fhadhb or mór-chonstaic or rud a shamhlú, like, mar shampla chuaigh mé sall go dtí San Diego an bhliain seo caite, bhí seimineár mór ann agus shuigh mé ar feadh seachtaine just ag éisteacht le daoine eile ag caint, you know idir na streamers bhí rudaí éagsúla ag tarlú go hidirnáisiúnta ó thaobh an ghnó de agus agus crapadh ag tarlú de bharr you know an pandéim agus mar sin you know an-chuid rudaí éagsúla a bhí ag tarlú agus bhí cuma ar an scéal go raibh an domhan go léir ag athrú so bhí so bhí mé i mo shuí ansan ag éisteacht le daoine agus bhreac mé síos focal anso or note ansan agus bhí leabhar nótaí agam agus bhain mé an-tairbhe as sin ag éisteacht le daoine a cliste, daoine you know ceanndána iad fhéinig agus iad ag caint fé na bealaí go bhfuil siad siúd ag dul leis agus so foghlaimíonn tú ag sin agus then you think ok so ní mé an t-aon duine so yes tá an tréimhse seo deacair because uaireanta ceapann tú an mé bhfuil rud éigin mícheart déanta agamsa and then ag éisteacht le daoine eile Tá comhthéacs i gceist. Oh no, is tréimhse deacair í seo, tá sé seo chun tarlú, but tharla sé seo cheana agus cad a tharla an uair dheireanach, bhuel dhein daoine é seo or bhog siad ar chlé or bhog siad ar dheis. So de shíor bíonn tú ag déanamh athbhreithniú agus ní hé go mbíonn gach freagra a bhíonn agat ceart agus arís leanann tú ar aghaidh ag déanamh botún ach an rud is tábhachtaí or b'fhéidir an rud is mó atá foghlamtha agam ná má tá botún déanta agam ná bíodh náire ort roimis sin agus ná séan gur dhein, go bhfuil botún déanta agat. Ach athraigh d'intinn agus abair leat féinig, OK, níor, you know, casfaidh mé ar chlé an babhta so. So, yeah, so bím ag labhairt le daoine. Yeah, no, sin suimiúil. Agus abair ó thaobh an fhéinchomhrá sin, bhfuil aon, like, mana nó ráiteas a sheasann amach i do cheann agus filleann tú aige go minic nuair atá tú ag lorg dóchais nó nuair atá tú ag lorg splanc gnímh nó. an dteastaíonn uaim é seo a dhéanamh? Like, níor dhein, níor dhein mé aon rud riamh agus is ait an abairt í seo but ní, níor tharraing, ní suim in airgead, ní, ní gnó as in ba mhaith liom é seo a dhéanamh because ba mhaith, má dhéanaim é seo em you know tuillfidh mé you know milliún euro, you know ba bhreá liom milliún but, but ní, Sin í an chúis chun rud a dhéanamh. Tá seans go dtiocfaidh sé sin dá bharr ach deinim iarracht má thánn tú deinim agus tógann sé, d'fhéadfadh sé cúig bliana nó níos mó uaireanta scannán a dhéanamh nó clár teilifíse a thógaint ó smaoineamh go, so, so beidh sé leat ar feadh tréimhse fada ded shaol so caithfidh go gcreidim agus tá smaointe agam nár éirigh liom a dhéanamh atá fós liom agus ní thuigim canathaobh nach gcíonn aon duine eile gurb é seo an idea is fearr ar domhan eh. Ach so so creidim sa sa san idea nó sa duine. Uaireanta is duine atá ann. B'fhéidir nach mo smaoineamhsa atá ann ach tá mise tar éis bualadh le duine éigin agus actually creidim sa duine so agus so sin é an rud an an an mana an gcreidim ann. An gcreidim sa duine nó sa bhun idea agus then caithfidh mé deich mbliana ag obair air you know. Fágfaidh tú ar leataobh é tréimhsí ach filleann tú ansan arís is arís eile agus tugaim faoi ndeara nuair a fhillim ar idea éigin go oh tá's agam actually yeah caithfidh mé leanúint ar aghaidh leis seo I don't know an éireoidh liom é a bhaint amach ach déanaim tá mé chun iarracht a dhéanamh so agus dá réir bíonn tú níos sástaí is you know ó thaobh like bíonn tá tá an-chuid cainte fé rud ar nós you know agus mé chun rá i mBéarla you know work life balance an saghas rud ní dhéanaimse an t-idirdhealú san because is mo shaol an obair, an obair an shaol agus níl sé, ní hé sin le rá nach mbím sa bhaile ag imirt le mo pháistí, ní hé sin nach mbím ag dul ar saoire, ní hé sin nach, ach is rud é go bhfuil grá agus suim agam ann agus, agus ar deireadh bíonn rud éigin agat agus deireann tú yeah, dar, you know. So ní obair é go bhfuilim ag fágaint ag teacht abhaile because ní féidir leat stopadh smaoineamh nuair a thagann tú abhaile. Agus fiú cuid de na smaointe atá, agam, tagann siad ó mo pháistí. So, is sruth atá ann a théann an dá bhealach. Deireann páiste rud éigin, deireann tú nach ait é sin and then smaoiníonn, deireann tú actually tá sé sin ait and then tagann tú agus deireann tú le duine éigin eile é san oifig agus deireann siad no tá tusa ait. You know, agus so níl an deighilt san agam so yeah, so má chreidim san idea then it's, yeah. An-shuimiúil. So ceann de na rudaí atá mé ag fáilt kind of suimiúil ag éisteacht leat, bíodh sé an seal a chaith tú BBC, dul thall go dtí San Diego, is is léir go gcuireann tú luach ar sárchaighdeán agus cad é, cad iad na daoine, Cad atá na daoine is forbartha sa spás seo a dhéanamh? Is cuma cén teanga atá siad a labhairt, just conas a bhreathnaíonn sármhaith, conas a nascann sin le kind of an ethos teangan atá agat? Conas go nascann sin leis an ethos teanga atá agam? Nílim sásta glacadh, ní chreidim, ní duine cliste mé, right, so má tá smaoineamh agamsa ní chreidimse gurb in é an smaoineamh is cliste ar ábhar éigin. Tá duine éigin níos cliste ná mé. tá smaoineamh níos fearr ná é, tá smaoineamh agam gur féidir le duine éigint eile cur leis go ndéanfaidh níos fearr é agus ní easpa muinín é sin, sin just an fhírinne agus tá sé sin fíor faoi aon idea, má thá idea agat tá duine éigint eile in ann cur leis, tá duine éigint eile go bhfuil, raibh an smaoineamh sin acu cheana. Is annamh má riamh má bhí smaoineamh agamsa gur mé an t-aon duine ar domhan go raibh an smaoineamh sin acu. So ó thaobh an Ghaelainn de agus má, an é go bhfuil tú caint fé like forbairt na teangan or you know, No, ní hea, is dócha an rud atá ann like ceann de na rudaí atá mé a cloisteáil is go bhfuil, tusa a breathnú amach conas mar a breathnaíonn sármhaith, nó conas mar a baintear amach sármhaitheas, ach is dócha ní i gcónaí go bhfuil an eolas sin ar fáil trí Ghaeilge agus. Agus níl an eolas sin ar fáil trí Ghaeilge ar na cúiseanna stairiúla ar fad gur eol dúinn agus gan dul siar air, you know. na daoine go léir a fuair bás i gcaitheamh an Ghorta agus na daoine go raibh ar imirce agus chuaigh sall go dtí tíortha eile agus gur, you know, bhain na. Ach is dócha an pointe atá mé ag déanamh is an, an rud d'aon turas sin a rá no, níl mé sásta glacadh le measarthacht díreach toisc gur i nGaeilge atá mé so just, caithfimid oibriú amach conas a bhreathnaíonn sármhaith agus just déanaimid sin trí Ghaeilge agus éireoidh le sin. An rud go gcreidim fé na cláracha agus na scannáin Gaeilge ná go gcaithfimid a bheith níos fearr. Like tá tá constaicí idir eh abraimís muintir na na eh muintir na tíre so abraimís agus an Ghaeilge ar arís na cúiseanna b'fhéidir atá saghas leadránach agus ná nárbh fhiú caint fé but tá constaic so caithfidh tú bheith níos fearr ná an clár i mBéarla, caithfidh tú bheith níos greannúire, níos suimiúla, níos spraíúla, níos mar, mar is gá duit daoine a mhealladh agus is gá dóibh féachaint ar éigin agus a rá oh cad é sin mar you know, agus arís tá an domhan athraithe but nuair théann, abraimis, nuair théann tú go, you know, bhí tréimhse iontach acu i Sasana nuair tháinig Channel Four ar an bhfód, bhí Film on Four acu agus bhí an-chuid scannáin maithe. Now is scannáin agus bhain mise an-thaitneamh astu ar fad as san tháinig Daniel Day-Lewis, My Beautiful Laundrette agus, Bhíodar ag déanamh scannáin dóibh fhéinig trí chultúr Shasana, trí an Bhreatain Mhór agus gach rud is brí leis sin. Obviously tá an-chuid daoine éagsúla you know ina gcónaí i Londain, áiteanna éagsúla le cultúir éagsúla ach is scannáin agus an rud, Ní rabhadar ag déanamh iarracht aon duine a shásamh ach iad fhéinig. Agus an rud go minic in ár gcás ná táimid ag déanamh iarracht daoine eile a shásamh. Táimid, ó, leathscéalach fé, ag caint fé cláracha i nGaeilge, táimid saghas leathscéalach, ó bhuel ní thuigfidh daoine é seo, ní dhéanfaidh, ó, you know. So bíonn tú leathscéalach fé. So dá réir ní chuireann tú an rud is fearr, or, d'fhéadfadh go dtarlódh sé nach gcuireann tú an rud is fearr, os comhair dhaoine. Nuair a bhí, abraimís, smaoineamh, go háirithe, b'fhéidir, Arracht agus Róise agus Frank, dhá fadscannán go ndeineamar ansan le tamall, ná nuair a fhéachann tú, you know, tá seacht billiún duine ar an domhan, tá Béarla ag, go laethúil, tá Béarla ag, I don't know, sé chéad milliún díobh san. Ciallaíonn sé sin go bhfuil 6.4 billiún daoine go bhfuil teangacha eile acu mar an chéad teanga. So tá gach teanga. is teanga eachtrach í. Ní gá duit a bheith leathscéalach fén Ghaeilinn. D'fhéadfadh sé bheith i Portuguese, d'fhéadfadh sé bheith. So anois an rud ná go gcaithfidh tú scannán a dhéanamh go dtaithneoidh uimhir a haon le do lucht féachana agus dá réir má tánn tú go hiomlán ionraic fé san, taithneoidh sé le daoine eile. Agus sin cad a tharla leis an dá scannán san, bhuadar. you know, duaiseanna ar fud na cruinne, you know, bhí Róise agus Frank i bpictiúrlann agus ní, abraimís i mBoston agus Nua Eabhrach agus mar sin de, ní, i Meiriceá, bhí sé in áiteanna, Indiana, áiteanna nach bhfuil aon bhaint acu le Éire or nár chualadar fiú faoi Éirinn, so, you know, nach aon, nach raibh Gaelainn, agus bhíodar just tógtha leis an scannán mar gur scannán maith a bhí ann agus ansan dúradar, Ó agus tá sé i nGaelainn. Agus ansan bhí ceisteanna. So abraimís, chuamar sall do questions and you know bhí bhí bhí Q and A's abraimís i ndiaidh cuid de na scannáin. I mean bhuaigh sé féile mór le rá ehm i i i Los Angeles ehm agus i measc pobal Spáinnigh ehm you know pobal pobal Spáinnigh Meiriceánach eh because bhí rud éigin ionraic laistigh den scannán agus agus an empathy sin atá againn go léir mar dhaoine, bhíodar súd in ann breathnú ar scannán, nachar thuigeadar, níor thuigeadar an teangan, b'fhéidir nach fiú an bhfacadar an tír ach bhíodar in ann iad fhéinig a chur sa spás sin agus féachaint ar an scannán san agus agus pé scéal or or teachtaireacht or mothúchán a bhí le brath, bhíodar in ann é agus sin é an rud atá go hiontach faoi faoi. na healaíon agus is kind of nuair a luaitear na healaíon uaireanta airy fairy but tá i bhfad níos mó ná san i gceist so yeah so I don't know ar fhreagair mé do cheist. Agus abair leithéidí Arracht ar fadscannán ardéanach a cuireadh ar fadliosta do na hOscars cúpla bliain ó shin like nuair a bhí tú ag déanamh sin an é go mbíonn tú ag smaoineamh ok Tá mé ag iarraidh scannán a dhéanamh a thaithneodh go mór le lucht féachana idirnáisiúnta agus meallfaidh sin muintir na hÉireann dá bharr, nó bhfuil tú ag iarraidh go dtaithneodh sé go mór le muintir na hÉireann agus go meallfaidh sin an lucht féachana idirnáisiúnta dá bharr? Dul ar ais go dtí, go dtí you know Film Four agus, agus na, agus Channel Four na you know déan an scannán duit fhéinig, déan é duit fhéinig agus then tá, Tá, is, tá, tá fírinne le brath uaidh agus taistealóidh sé sin. Sin cad a thaistealóidh. So, is féidir le mé a thaispeáint duitse, bainfidh tusa rud éigin as, is féidir le mé a thaispeáint, you know, do, you know, do mhuintir Úcráin, taispeánfadh an Úcráin é agus, you know, bhí gorta mór acu. So níl, níl na mionphointí staire ar eolas acu faoin tír so agus b'fhéidir cad a tharla, you know, agus tuigeann tú ach, ach tá an, tá fírinne daonnachta, tá fear atá deimhnitheach rud éigin a dhéanamh de bharr rud éigin gur tharla, agus tá daoine in ann dul leis an scéal san agus b'fhéidir ar bhonn you know na gcroíthe or na n-anam go dtuigeann siad rudaí eile atá tarlú ach níl tú ag cur constaic os a gcomhair, níl tú ag míniú oh tá seo really tábhachtach is gá go dtuigfeá stair áirithe you know agus níl sin tá tú ag insint an scéal agus táimid go léir an-chosúil lena chéile ar fud na cruinne, tá an stair you know, bíonn duine amháin, b'fhéidir, cos ar bolg ag duine eile, bíonn, you know, so tá na scéalta san ionainn mar dhaoine, so tá tú á dhéanamh ar dtús báire duit fhéinig. Ach an mbíonn tú consiasach faoin chaoi ina chuireann tú é os comhair an domhain mhóir, like an mbíonn tú a rá, oh, má thosnaíonn muid leis an scannán ansin, sa Ghaillimh. An éireoidh chomh maith leis ná má léirímid é den chéad uair? Tá rud fúinne agus agus n'fheadar n'aontóidh gach duine leis seo so but tá mé chun rá anyway like is gá go ndeirfeadh daoine na heachtrannaigh linne go bhfuilimid go maith ar dtús, na hÉireannaigh. So tá sé an-dheacair dúinne uaireanta agus you know. I know gur fear conspóideach é but an tslí go gcaitheann muidne, abraimís le Bono or you know na hÉireannaigh is maith linn daoine you know cic beag anseo a thabhairt do dhaoine ach nuair a fhéachann tú air go hidirnáisiúnta tá daoine just chomh tógtha leis agus na milliúin milliúin ceirníní díolta aige so abraimís i gcás Arracht níor theastaigh uaim go n-osclódh an scannán sa tír seo ar dtús. Chuamar go dtí féile idirnáisiúnta ar dtús agus. An rud gur dheineas ná fuaireas iriseoirí idirnáisiúnta, an Guardian, Screen International, agus dheineadar súd léirmheas de sa féile san agus tháinig an scéal ar ais go hÉirinn go raibh an scannán so go maith. Agus níl 's agam. Yeah, creidimse go bhfuil sé sin fíor. Creidim nuair a n-osclaíonn, nuair má osclaíonn muid, dá n-osclóchadh muid é sin sa tír so nach mbeadh an, an oh it'd be, oh lovely, it's scannán álainn, whatever. But actually no, is scannán níos tábhachtaí ná álainn é. Ní scannán, ní, ní, an éacht ná ní hé go bhfuil sé i nGaoluinn, sin, you know, irrelevant. Tá sé i nGaoluinn because sin cad a bheartaíomar a dhéanamh agus is, is scannán faoi Éireannaigh é. Ach. Is scannán maith a bhí ann. Is scannán gur gá duit sórt dul i ngleic leis i gceart, nach féidir leat just you know. So yeah. I don't know an aontaíonn gach duine leis seo ach creidim fós go bhfuileamar ana-dhian ar ár gcuid fhéinig agus is minic go gcaithfidh duine éigint dul thar lear chun go n-éireodh leo sara nglacann muidne sa tír seo leo agus kind of creidim é sin. Yeah. Creidim é sin. Ok. Suimiúil mar léargas. Go raibh maith agat as sin. Abair, don duine atá ag suí amuigh ansin ag éisteacht leis an chomhrá seo agus ag rá Oh, you know, ba mhaith liom ach níl mé cinnte, you know, cad a déarfá leo? Stop, dein, just dein, stop ag smaoineamh, just, like, agus arís nuair thosaigh mise bhíodh ort Bhí ceamara ana dhaor, bhí, bhí, bhí, bhí trealamh eagarthóireachta ana dhaor. Má tá suim agat i gcláracha teilifíse, má tá suim agat i scannáin, má tá suim agat sna meáin san, tá sé i do phóca agat, tá, you know, tá an guthán agat, tosaigh á dhéanamh, dein rud éigin. An bhfuilimid ag caint fé, fé Yeah, an yeah, ceird, don, scannánaíochta. yeah, well, no, just go ginearálta, don duine atá amuigh ansin, Buailim le han-chuid daoine, bíodh siad i gcomhthéacs fiontraíochta nó i gcomhthéacs na Gaeilge agus teastaíonn uathu níos mó úinéireacht a bheith acu ar an todhchaí ach tá cineál drogaill orthu an céim breise sin a thógaint agus. Tóg é. Cad é an rud is measa gur féidir tarlú? Is gá duit bheith, is gá duit a bheith cróga ar deireadh. Ar deireadh tá pointe ann gur gá duit you know an céim san a thógaint agus an fhreagra ar an ceist ná, Níl fhios agat. Sin í an fhreagra. Níl fhios agat an éireoidh leat. Ach tá fhios agat má sheasann tú socair nach dtarlóidh faic. Nach dtarlóidh an rud atá i do chroí agus pé saghas gnó atá agat. Just tóg an chéim. Fiú má theipeann ar an comhlacht, foghlaimeoidh tú rud éigin mar sin agus tá seans go mbeidh ort dul b'fhéidir ag obair do dhuine éigin eile feadh bliain nó dhó eile ach beidh tuigfidh an, beidh an t-eolas san an-chumhachtach agus tábhachtach duit don chéad uair eile go ndeineann tú é. As, abair, cén scil atá forbartha agatsa thar na mblianta a ceapann tú atá ar an scil is luachmhaire do duine gur mian leo dul ar an aistear sin? So, creid ionat fhéinig agus, agus is é sin, you know, is féidir é a rá mar, so, so chreideas ionam fhéinig, I don't know an bhfuil sin go hiomlán fíor but anyway, you know, ach ar pé chúiseanna gur chuir mé tús leis but tar éis tamaill dúirt mé ok, thug mise an cinneadh so agus d'éirigh leis, thug mé an cinneadh so agus d'éirigh leis, thug mé an cinneadh so, eh, d'éirigh ok leis sin. Ach go ginearálta, féachaint siar ar an statistic, d'éirigh liom níos minicí ná a theip orm. So bhí mé in ann ansan em. ag tréimhsí, b'fhéidir nach raibh mé ró-chinnte fé, fé, fé rudaí nó bhí mé in ann a rá liom fhéin, bhuel creidim, tá an mothúchán céanna agam fén idea san is a bhí agam fén gceann sin agus an ceann sin agus d'éirigh leis an dá cheann san so creidim ionam fhéinig agus but statistic tá analysis, anailís agam, in ann féachaint siar agus a rá you know. Ach Bhfuil ciall leis so sin? abair ag an tús an raibh féin-amhras mar. Cé nach bhfuil, yeah, cé nach bhfuil féin, lán d'fhéin-amhras. Bíonn ort a bheith, yeah, bíonn ort a bheith, cur i gcéill, like, bíonn ort bréagan a insint duit fhéinig fé, you know, tá, tá, tá, tá, Tá níos mó b'fhéidir ná pearsantacht amháin againn go léir. Tá do phearsantacht an-phríobháideach agus bíonn daoine, I mean, buaileann tú leo agus tá siad lán le féinmhuinín agus daoine eile, I mean, an-chúthail agus ní hamhlaidh gur b'in mar atá ag ceachtar den bheirt san. So, is duine nach bhfuil lán de féinmhuinín mé laistigh dom féin agus ansan tá an cur i gcéill go gcuirim os comhair an domhain. éiríonn tú, cuireann, éiríonn tú níos fearr a' ligint ort fhéinig go bhfuil tú lán le féinmhuinín ach de réir a chéile agus ag éirí níos sine tugann tú faoi ndeara actually no, tá, tá loighic le, le, le, tá, tá fírinne bainteach leis na mothúcháin atá agam because mar a dúirt mé tá tú in ann féachaint siar is rá actually chreid, thug mé, chuaigh mé sa tseans ar an rud seo, chreid mé ann. Bhí eagla orm, gan dabht, ní raibh mé cinnte, níor dhúirt mé gach rud le gach duine ach tharla sé agus d'oibrigh sé amach agus bhí sé go maith so is kind of tá tá tú ag déanamh iarracht an dá aonad éagsúil, an an duine inmheánach agus an duine seachtrach kind of you know a chur le chéile agus go mbeadh siad ag labhairt le chéile níos minicí, I don't know bhfuil ciall leis sin but. Yeah, yeah, no, ana-shuimiúil. So, abair. Cad atá i ndán do Mhacalla sna blianta amach romhainn? So, you know, díreach le coicís anuas tá tá trí ainmniúchán éagsúla faighte againn do chláracha éagsúla do ceann againn faighte do the Royal Television Society Comhghairdeachas. yeah, agus ansan péire i i Féile na Meán Ceilteach. So, Is ceann amháin díobh ná Jimín Mháire Thaidhg, seana-leabhar leis an Seabhac, dheineamar dráma raidió de. So tá mé ag obair ar, déanamh iarracht, bhuel ní, is cuma an fadscannán nó sraith teilifíse drámaíochta you know a dhéanamh as san. Tá dhá script á bhforbairt againn le, le, le. Bord Scannán or Fís Éireann, tá dhá script againn a bhfuil muid ag obair air fé láthair agus ansan tá mé ag comhoibriú or comhléiriú le comhlacht Astrálach le fé scannán le fé na Aboriginals agus na Éireannaigh mar bhíodar i gcomhluadar a chéile you know nuair a Chuir muid amach. So tá rudaí mar sin agus ansin tá na na sonraí, na tograí sort of laethúil agus nuair a deirim laethúil like you know bíonn call outs ag RTÉ nó TG4 nó Virgin nó pé acu agus agus bíonn tú in iomaíocht le comhlachtaí eile dó san so tá meascán leathan againn Ach abair tá na rudaí sin ar fad an-sonrach, big picture, deich mbliain, cad ar mhaith leat a bheith bainte amach? Ba mhaith liom. go mbeadh comhlacht neamhspleách uaimse, sé sin, an fhadhb b'fhéidir le comhlachtaí go dtosaíonn duine amháin or beirt ná go bhfuil sé ag brath ar an duine amháin san. So má fhágann an duine san you know faigheann an comhlacht bás. So an rud atá á chur ar bhord agam, eh, ná, you know, a shamhlú gan mé bheith ann agus go mbeadh na daoine atá ag obair ansan or a reachtáil an, you know, go leanfadh sé ar aghaidh agus go leanfadh sé ar aghaidh a' fás. Ní, eh, you know, go mbeidh, you know, tá, tá, tá togra ar a bhfuil mé ag obair em agus ní féidir mórán a rá fé but, you know, is comhpháirtíocht le, le comhlacht Meiriceánach eh agus le Netflix agus, you know, le, le Gaeilinn, go mbeadh Gaeilinn le cloisint ar Netflix eh so, but go seasfadh sé, nach mbeadh sé ag brath ormsa, nach mbeadh, because is féidir leat a bheith mar chonstaic chomh maith i, más tú an, an, an ceann rudaí, so caithfidh tú a shamhlú, so sin é an rud, go mairfeadh an comhlacht seo, not just, not ar bhonn ego, not ar bhonn oh an comhlacht, you know, but actually go, go leanfadh sé ar aghaidh a' fás, comhlacht uirbeach, comhlacht go bhfuil ag obair i nGaeilinn, Béarla, Fraincís chomh maith céanna, you know, ach go bhfuil sé ag leanúint air ag fás agus go bhfuil sé ag dul ó ghlúin go glúin. I mean, I think an meán aois atá ag na daoine atá ag obair san oifig faoi láthair, you know, 26, 27. So tá todhchaí ann. So yeah, so sin an big picture. Ansan, you know, ó thaobh you know, an Ghaeilinn de, like, fág ann mo ghnó, you know, ba bhreá liom dá mbeadh níos mó, you know, tá, tá, tá borradh b'fhéidir ar, ar, ar scoileanna, bunscoileanna agus mar sin de ó thaobh an Ghaeilinn de, ach níl b'fhéidir an, an Ní na ley lines á cheangailt ag daoine, like, déanann tú ar scoil é agus ansan fágann sé, bheadh sé deas uh, go mbeadh mo leithéidse sa todhchaí go bhfuil Gaeilinn acu i, i, i mBaile Átha Cliath, go bhfuil sé just acu, nach, nach, nach, ní, ní uh, ualach atá ann, is é go gcuireann sé le do shaol nach rud gur fhoghlaim tú is go gcaithfidh tú í a chaint, nach bhfuil tú ag úsáid abairtí mar sin, is gá dom dul agus í a labhairt, is gá dom, you know, go bhfuil sé just acu agus léir, because tá léargas le brath, ní, see an rud, an rud go mbraithim faoi teanga ná tagann an teanga ón gcultúr, like bhí, bhí mothúcháin againn mar treibheanna, faraor, bhí, bhí, bhí, bhí smaointe againn a bhí éagsúil ó treibheanna eile, ní níos fearr, ní níos measa, agus d'eascair an teanga as na mothúcháin agus na rudaí go, a theastaigh ón treibh seo. So ní díreach focail atá ann, is, is, is bealach le, le, le labhairt leis an domhan, labhairt lena chéile agus má chailleann muid é, ní just focail atá caillte againn, Tá, tá bealach caillte againn. Agus an rud atá b'fhéidir go dona nuair a bhreathnaíonn tú ar an, ar an domhan ná go bhfuil an domhan go léir ag éirí i bhfad níos lú agus is breá liomsa cultúr Mheiriceá, is breá liom cultúr Shasana, is breá liom cultúr you know an Airgintín. Níor, níor theastaigh uait go mbeadh gach duine mar a chéile mar ansan tá, táimid, tá just homogenising, I dunno cad é an Ghaeilge atá ar sin, ann. So tá tú ag déanamh iarracht a chinntiú go bhfuil an. an, yeah, go bhfuil muid fós éagsúil óna chéile, nach, agus, agus tá an teanga tábhachtach chun an éagsúlacht sin a chur in iúl agus yes tá Béarla againn agus ar na, you know, tá sin go breá agus bíodh Spáinnis againn, is cuma eh, ach go bhfuil tú ag smaoineamh fós ar na, ar na bealaí éagsúla. um, atá againn, you know, nuair a smaoiníonn tú ar, ar, ar Sally Rooney, ar, ar scríbhneoirí, like, bíodh siad ag scríobh i mBéarla nó is cuma, is, is cultúr Gael, Éireannach atá ann. Tarlaíonn sé gur na focail, go bhfuil siad scrite i mBéarla. Agus chonaic tú é sin leis An Cailín Ciúin, an tslí, abraimís, gur aistríodh scannán, or leabhar, go hiomlán i nGaeilge, cé gur coimeádadh giotaí áirithe de i mBéarla, a bhí ana-shuimiúil, dhein Colm Bairéad rud ana-shuimiúil leis an, le na daoine gur labhair Béarla sa scéal sin. Um. Is scéal chomh Éireannach é sin. Ní dóigh liom go bhféadfadh duine éigin ó tír eile an scéal sin a scríobh. So, ní náisiúnachas atá muid, go bhfuil muid ag caint ach tá muid ag caint fé bealaí chun ciall a bhaint as an saol or chun a mhíniú do dhaoine b'fhéidir giotaí den saol nach bhfuil daoine eile in ann a chur in iúl agus tá sé sin againn. Is scéalaithe muid mar tír go ginearálta. Ana-mhaith, ana-mhaith. Táimid ag teacht i dtreo deireadh. Tá dhá cheist fágtha agam duit. Ceist uimhir a haon, so, má seasaimid siar agus breathnaímid ar kinda mórphictiúr na Gaeilge i láthair na huaire agus is dócha an rud is mó atá muidne ag iarraidh a dhéanamh anseo ná kinda spotsolas a lonrú ar dhaoine atá amuigh ansin agus atá ag cruthú rudaí trí Ghaeilge, bíodh sin gnólachtaí nó tograí pobail nó pé rud é. Ach. Dá mbeadh fiche milliún agat amárach le caitheamh ar rud amháin a láidreodh todhchaí na Gaeilge, conas go caithfeadh tú an airgead sin? Chaithfinn é ar pháistí agus chaithfinn é ar ball like. sea, téann tú ar scoil, labhraíonn tú Gaeilinn má théann tú ar scoil, Gaelscoil or you know, but nuair a fhágann tú an scoil níl, níl eh, ach amháin má tá Gaeilinn age baile agus bíonn agus ní bhíonn ag amanta éagsúla em, go mbeadh rud éigint lasmuigh den scoil agus lasmuigh den bhaile ag páistí go gcíonn siad agus go gcloiseann siad an Ghaeilg á labhairt i ngnáthbhealach so go bhfuil an comhthéacs ó aois an-óg acu go bhfuil sé acu so nach teanga oideachasúil amháin atá i gceist go bhfuil más más maith leo dominos más maith leo cluichí video is cuma is cuma liom ach you know caithimid an-chuid ama ag múineadh rudaí do pháistí is gá duit é seo a fhoghlaim is gá duit é sin a fhoghlaim but am saor a bheith acu aon rud is mian leo a dhéanamh. Now ní raghadh an 20 milliún sin i bhfad but tús a chur leis because is cuma ní you know ní ní bhíonn drochdhearcadh ag a páistí ar aon rud agus iad agus iad ina bpáistí. Foghlaimíonn siad chun an drochdhearcadh sin a bheith acu agus go minic an drochdhearcadh a bhíonn acu is de bharr nár nár maith leo rud éigint because bímid ag cur iachall orthu rud éigint a dhéanamh. but is breá le páistí bheith ag imirt so cad, conas gur féidir leat iad a chur ag imirt sna bealaí go dteastódh bheith ag imirt ach go mbeadh sé i nGaelainn agus obviously le na Gaelscoileanna ar fad tá fhios agat go bhfuil daoine ann go bhfuil an tsuim acu so buailte leis sin cad is féidir leat a dhéanamh cad is féidir leat a chruthú dos na páistí not go mbeadh tuismitheoirí ina gcomhluadar and nach mbeadh muid ag múineadh dóibh go mbeadh siad just ag rith timpeall you know, mar bhí seana rud ag Tommy Tiernan, seana routine a bhíodh aige, you know, what do you mean homework? I have some running around I have to catch up on, you know, an rud san just go mbeadh siad saor um, ach go mbeadh sé, go mbeadh Gaelainn ann agus ansan bheadh ceangal sa bhreis acu agus cuideachta is é sin you know bhainfeadh cuid acu leas, imeoidh you know is cuma fé sin ach go mbeadh rud éigint eile ann seachas scoil agus an baile. An-mhaith, an-mhaith. Agus abair don duine atá ina shuí amuigh ansin ag rá just ba bhreá liom rud a dhéanamh agus seans go bhfuil an cheist seo leathfhreagartha agat ansin but á ba bhreá liom rud éigin a dhéanamh ach níl aon smaoineamh acu. Inis dom rud amháin ba bhreá leat a fheiceáil trí Ghaeilge i do cheantar áitiúil. Bhuel, nach ait an rud é agus tá sé agatsa, imríonn mo pháistí go léir spórt agus tá Gaelainn acu go léir but ní féidir leo spórt a imirt trí Ghaelainn mar, you know, cé go ndeireann daoine go bhfuil Gaelainn, you know, so ba bhreá, so, so mar domsa is ait an rud laistigh den, den Chumann Lúthchleas Gael nach gcloiseann tú Gaelainn, tá sé just ait nuair a smaoiníonn tú ar, ar, ar stair an eagrais agus go mór nuair, you know, na scoileanna atá mórthimpeall ar m'áit sa bhaile, eh, Is mé b'fhéidir ceann de na t-aon tuismitheoirí agus na páistí go gcloiseann tú a labhairt i nGaeilge. Tá sé sin kind of ait, braithim. An náire atá, so, but b'in cad tá i gceist agat, an saghas sin rud. Tá sé chomh éasca clé, deas, like ní, ní, ní, ní gá duit, you know, ní thuigim, ní bhíonn daoine ag caint agus iad ag imirt spóirt. Ní thuig, you know, tá rudaí an-bhunúsacha á rá, you know, faigh mo dhuine, you know, ar chlé, seas, you know, rudaí beaga mar sin. So, Is ait nár éirigh leis an CLG, b'fhéidir, ar bhonn, you know, agus ní hé go bhfuil siad in aghaidh an Ghaeilge gan dabht in aon chor ach is ait nach bhfuil sé le brath ar an leibhéal san le páistí, go mór mór páistí atá ag dul ar scoil. scoil Gaeilge. Rudaí, yeah. So, bhí rud éigin ana shuimiúil gur tharla i rith an, an dianghlas, I don't know, an bhfuil sé seo bainteach leis seo but b'fhéidir go bhfuil. Bhíodh, bhí, bhí clár ar siúl againn darb ainm Home School Hub, bhíodh, so bhí scoil ar an dteilifís, you know, ní maith le páistí scoil, an jab bhí agam ná iarracht gan é bheith ró-dhona agus a dhéanamh maith a dhóthain do na tuismitheoirí go raibh deis acu siúd caifí a bheith acu ar feadh leath uair a chloig i gcaitheamh an tréimhse áirithe san. But an chéad bhabhta bhí, bhí, bhí, bhí, bhí, bhí mise ag cur ceist ar páistí físeán a chur chugainn, abraimis gur tharla rud éigin sa rang, agus just físeán a chur agus ba chuma cad a bhí ann bhí, bhí, bhíodh rudaí eolaíochta ann agus you know le, le hair dryer conas eh, anyway rudaí áiféiseacha, rudaí cliste, rudaí ealaíonta whatever. So an chéad eh, tréimhse dos na físeáin a bhíodh ag teacht chugainn bhí b'fhéidir 30% díobh i nGaelainn ó na páistí. Bhí siad ag déanamh físeán i nGaelainn agus á sheoladh chugainn le cur ar an dteilifís agus cheap R.T.E. go raibh mise a dul amach a lorg na páistí le Gaelainn. Ní raibh aon bhaint agamsa leis sin. Bhí sé just a' teacht chugainn ó fud na tíre ó agus ní ó áiteanna Gaeltachta amháin. So bhíodar ag rá you know stop, stop putting the Irish thing you know. So bhí, so bhí tréimhse againn a mhair whatever, cúig mhí, an chéad dianghlas san agus gan aon duine ag dul in aghaidh aon rud. Bhí páistí just ag labhairt i nGaeilinn agus ag seoladh físeáin chugainn i nGaeilinn agus bhí cuid den Ghaeilinn go hálainn agus bhí cuid de briste, ba chuma but níor chuir muidne ceist orthu é sin a dhéanamh. So uaireanta b'fhéidir go seasann an córas idir eh, an borradh a bhféadfadh tarlú because deinimidne iarracht an iomarca rudaí a eagrú. Sin fáth go bhfuil, nuair a luaigh mé an 20 milliún, like, ná bíodh aon rud le foghlaim ón 20 milliún atá caite agat. Ná bíodh tú ag lorg tairbhe agus gur féidir leat a rá, ó féach, tharla agus tá tú in ann freagraí ceiste agus chairt a líonadh amach. Just, you know, lig. dóibh and níl siad in aghaidh aon rud agus má tá píosa craic le baint as, más féidir a bheith ar an dteilifís you know más féidir agus shamhlaigh siad siúd gur you know gur b'in é an rud gur cheart dóibh a dhéanamh agus níor lorgaíomar sin uathu and bhí sé go hálainn. Sin an-shuimiúil. Cuán Mac Conghail, go raibh míle maith agat as do chuid ama.